ụmụnna arụ mere imo steeti anyị njinji jiri ala owere anyị ekwuga ha shi onye akala onye ekwula ntị ejila anọ na anọ mere ala owere anyị ihe m gwara gị mere ne ihe eme agba ụyọ ọkụ kpụọ ụyọ ọkụ ndị nwoke poshishi ndị nwaanyị pankweke agagaga ndị eze agbalaga ụyọ ndị bara aba amụrụ nwa ọkụ ndị eze ndị ka ịfọrọ afọ agba nwa ọtọ ndị nwe m o ihe m gwara gị mere imo steeti njinji jiri a gwara m gị shi ahịa m kọgala gị o mere a septemba 19 1996 ala owere anyị ihi na mekwa nna o nwere ebe eji akpọrọ mmanụ eji egbu mmanụ anyị ama ala owere anyị shi ahịa mega ebe ka anyị na gị bịa ala owere ma m kọgala gị o gaa hụ human parts ebe ọ gbọdọ gaa hụ ara gaa hụ amụ nwoke gaa hụ ọtụ nwaanyị gaa hụ ihe ndị dị iche iche egbuchara ndị edosara mpempe mpempe adọsachara adọsa mana ihe na mefọrọ ndị otu m gwaga gị m gwara gị nwa akịrị egburu nwa egburu nwa yọrọ ụwa ọ wa arụsị yọrọ ụwa a mmanụ m gwaga gị nwa akịrị egburu ayadọra nwokwama mmeri na-ejiri ozugbo ụyọ ndị mere ya nne ma ndị nna ṅụrị mma o ma ndị ọ gbasara o ma ụfọdụ ndị ka ọ gbasara ịnyọrọ shi e nwere ebe ego ndị ejiri bịa agaghị esonwu oge maazị dọch m kọkarala gị ọ wa oge ndị obt na-ewu n'ala igbo na ala imo steeti anyị obtaining by tricks or obtainers by tricks ọhịa akpọ obt olekwana ma ihe e mere a gwara m gị shi o mere ala owere anyị amakọhịa ụzọ ahụ eji na-eshi ejema Ọlụ from Owerri anyị ọ wụ ebe o mere a Septemba 19 1996 ya wụrụ ma ka m kọgala gị o ọ rị gị mma ị chọrọ shi m kọrọ jema shi m maazị dọch kamada a wiski mi na brandi mi ọ gbatuola agbọtụ ya wụrụkwa ma ịlakarịkpa ma eji akpụrụ onye nwaghị udo ga-eme ma mara shi maazị dọch zụọ ụbọ wiski ụmụnna o a septemba 19 1996 njinji jiri ala imo steeti anyị o nwere otu onye oshi na ama akpọ Chief Vincent Duru ya nwa ya nwoke wụ Obidiọzọ Duru na otu onye oshi na ama eje so nwa na-ezu oshi egbu ndị mmadụ akpọga Innocent Ekeanyanwụ eji mara họteelụ otokoto nọ ụzọ amakọhịa ihe na otokoto ahụ wụ Chief Vincent duru o nwere họteelụ ọ rụrụ nga eji agbara bankụ ala Owerre anyị nga eje ma nga nga ahụ ka a nọrọ gbuo nwa dọrọ ọgụ nwa kpasuru Owerri Riot 1996 nwa m kọgarala gị aha ya Ikechukwu Okoronkwo nwaakịrị rị naanị afọ iri na otu 11 year old child ọ wụ nwoke and ọ wụ an orphan nwa enwe nne enwe nna chọga kpa ya ụwa ji aga eche kpa ya ahịa ụwa ji ya agaga ọhụ onye gburu nwuhie maka nna gị ọ fụara eshi ahụ ndị nwe m nne nwaakịrị m gbaga gị akpọga

otu nwaakịrị ama ke m gbaga gị akpọga Innocent Ekeanyanwu a nụrụ elu ya elu ebe họteelụ Otokoto a ọma ya bịa onye groundnut bịa onye groundnut Somtochukwu nwa afọ iri na otu 11 years aṅụrịa shi Chileke ụbọchị taa ga-ama mma ndị big man kpọga m ebe họteelụ ebe shi m bịa reshi nwụ groundnut nwaakịrị enwena obiọma nwa obi ọcha ọ marakwana shi eshi ahụ ka ọnwụ ga-egbu ya rekwa ee m kọọla gị mbụ chee cha ndị a na-egbu n'oshi ya anakwala ha kọtụ la parts and pieces ndị mmanụ enye ndị big man enye ndị politician kpa akụkọ ahụ jiri bịa dọ mma shi mma nagidere nwụ ka a bara mema confession nwaakịrị a ọ parakwala ahụekere ya gbago elu shi ya jeje ereshi ụmụaka Otokoto na ndị enyi nwụ anụghị otu nzuzo ndị mgbagago otu nzuzo n'ala Owerri anyị eji akpọnana ya Red Scorpion onye ke ahụ kpọrọ ya Ekeanyanwu ahụ shi ya gbago ama elu ma nwaakịrị ahụ Somtochukwu na-aba họteelụ nke ọ bụ ire groundnut nwochihudu ụdị n'oche ya edu oche na-ejemao amaghị shi ime họteelụ ahụ jee ebe azụ ya wụ ebe eji egbu ndị mmadụ dosa parts by parts pieces by pieces gị na-achọ ka ị chọrọ ị chọrọ ebe anya ị chọrọ ebe ọnụ ị chọrọ ebe ntị ebe ara a na-abịa ereshi gị ndị nwe m ni o nwa akpọ ya shi ngwa edu ya edu nwa ejeme wee arala ya bottle Coca-Cola shi hụ were Coca-Cola nwa ọdịnọ na-eche elu ịhụ na orphan nwa enwe nne ikekwe eshi ya arịdịrị oriri for you and I amara na kpa eji akpa ndị enwe nne na nna agwa ala ebe ke anyị nwaakịrị werekwana Coca-Cola anaghị ore anụ arịnụ happy shi ee achọọchị ya asọ ga-aṅụ Coca-Cola ụbọchị taa ee ọ kpa Chileke ji agọzi mmanụ ndị nwe m ni o ọ ma shi mmịa ahụ e nyere ya etila ya ọgwụ ike ọgwụ ike ahụ etila ya ya ewere mmịa ahụ aṅụ akpụrụ ọnụ aṅụ akpụrụ ọnụ AC eku ya fan eku ya ya chiri ụkwụ elu gbara aka isi ololo olo ọ wụ kpa ndị big man eji awụ big man Somtochukwu na aṅụchakwala mmeni o ọ ma shi amụga mma amụga ya ebeshiga ya ike mma a ga-eji echabi ya ururu ururu chatuo ya isi chatuo ya amụ chatuo ya ụkwụ na aka ndị nwe m shi akụkọ a na-aga ebe ị ga-enwe ebe ọ gbatịkwara agbatị bụ o ji agbatịga nga ọ bụ ọwa youtube maazị dọch i jere ala youtube ga-apịa maazị dọch ga-enwe ya mgbe ọ gbatịrị agbatị ngwa ya wụrụ ma nke m kọga ị chọgakwa ịnụ ya na-eje o che maazị dọch kamada ma ṅụrụ wiski rịa akpa m jiri gbago agwara m gị shi egbuchara Somtochukwu ọgụ adaa enwe first basic major riot ebe ka anyị ala owere anyị ndị mama ndị papa ndị okorobịa ndị agbọghọbịa onye pa nkwụ onye pa oshishi ndị ji taya akpa taya ṅụ shi taa anyị ga-ahụ ishi ala owere agbabie abụọ rịa akpa m jiri gwago ndị mgbaga gị gburu nwatakịrị a kpọga Somtochukwu nwa 11 years ama ahụ eshi ahụ shi aṅụ gburu arụshi aṅụ gburu mmanụ amadioha aṅụ gburu agbara yọrọ nwa mmanụ aṅụ gburu agwụ ishi ama ahụ shi akparụ ka ha lee eshi ahụ ejikwa na ọkpọ ole ama ebe egbugadọ ndị ma na laspọt frik meshi aka ugbu ama ahụ shi ọhụ nga mbiche ya ọhụ nga nkwabi ya ọhụ nga ọgbụgbụ nwụ bịara ọbara Somtochukwu egbuchara ahụ ya ma pụpara ahụ ya ebe eji egbu ya chabie ya akụrụ chabie ya olu chabie ya isi chabie ya ụkwụ abụọ chabie ya aka mee dismember ya kpa eji egbu mpempe mpempe na-ereshikwanụ ndị big man ndị chọrọ different parts of human ndị nwe m ni o eshi ahụ egbuchara ahụ ya njinji ejie itiri agbaa na-eso m ma na-akala gị kpa o jiri mee ụmụnna ahụ innocent ekeanyanwụ egbuo nwatakịrị a kpọrọ ikechukwu ije supply ala ya leonard unaogu ebe ike duru maazị leonard unaogu ọ wụkwanụ big man a mara amara ọ kpara ego ọ nọkwa politiks

ya gbara ị na-aga ahụ shi ebe eh, họteelụ ebe a pajema ebe ike duru ebe ahụ jeje supply ala ya mana makwanụ shi mma m kagala gị 1996 enweghịrị ekwentị ịnụnụ onweghị innocent ekeanyanwụ egbuo nụ ikechukwu para ya ishi ya tie polythene bag ọnụ nylon waterproof banyere na-aga ọ na-aje pajenaa ya maazị duru ebe ike duru